uh, tikuthokozensoni pamene tikupitiriza series yathu ya maphunziro athu uh, uh, series imeneyi kwambiri uh, taonera ma presentation awiri apitawo timakamba kwambiri za kusanjika manja azimayi mpingo komanso

maso athu akusegula mm. so muli ndi ine um, muli ndi ine uh, netembo maso muli ndi so, so tikufuna tione mbiri ya homosexuality mm. makamaka ma human rights mm. kenako video yache ndimafuna ndi msimikire mu Bible mm. yamba 2010 yes. kubwerera mbuyo kenaka tizabwera kutsogolo mpaka fika and mudabwa kuti no nkhani iyi muliko no ndiye kuwa Mm. and anyways yeah tioneni komano mbiri ya so ma 1600s mzaka zimenezi 1600 na imatchedwa nthawi yakuzindikira kapena age of reason Mhm. and enlightenment nthawi yakuz- yakulingalira komanso nthawi ya- chani yakubwera chidziwitso mm.
so tikukamba zonena kuti no mu nthawi imeneyi ya ma 1600 kunabweretsa ndithu kamvetsetsedwe kena kogwiritsa ntchito ubongo mm. kamene mu mbiri ya dziko amatchedwa ngati chidziwitso kapena nthawi yachani ya kulingalira mm. ndipo kunali ndithu ame ya anthu olemba amene amatchedwa mafilosophers amene amalemba komanso kumanena ziphunzitso zawo zonena kuti anthu afunika akhale oziganizira okha Mm. akhale akuchita chimene mtima wawo chikunena ndipo achite monga amene akufunira Mm. ndipo asamamangidwe ndi azitsogoleri kapena mafumu komanso ndi zipembedzo zawo Mm. ndipo olembera olemba amenewa ama- amayang'ana kwa kulingalira Nzeru. ngati mulungu Mm. wawo kapena nzeru zinali mulungu wawo Mm. ndipo nzeruzo zimene zingathetse mavuto onse Mm. ndipo adapo adati no malingaliro a munthu ndi amene anthu afunika aziyang'anawo osati chikhulu Mm. mongati nzeru yotitsogolera so nkhani za humanism Mm. imene secular humanism zomwe nkhani za malingaliro a munthu okwanira Mhm. kuposa mulungu so age of reason imene ma philosophers amanena no anthu asamangiriridwe Mm. ndi mulungu kapena mafumu Mm. so nthawi imeneyo mayiko amalamulidwa ndi mafumu Mm. komanso ndi anthu amapanga push kuti ayi mfumu alibe ntchito mulungu alibe chani Chiro. alibe ntchito Mm. pano tiziganizira tizidalira osati Mm. chikhulu Mm. humanism zinayamba nthawi imeneyo France so tikamakamba zimene zimachitika dziko lapansi kamene France inakhala ngati mutu wa zonsezi so Mm. imene ikafika 1750 France inakhala ngati ndiyo inali center ya zonsezi imene imakhala ngati zos- zo- zo- zasopano science right? ndipo zimachitika m'ma Jacobin club Mm. right Mm. kuzera masociety owerenga popanga anthu amene amalemba zimene zachina Voltaire Di- uh, Diderot baso komanso anthu ena amene amayankhula komanso kulemba mfundo zimenezi right now Encyclopedia Britannica inalemba izi amanena kuti iyi ya 15th edition right amanena kuti uh, akamakamba kufotokoza Illuminati analemba kuti inali uh, movement imene inakhalako nthawi yochepa Mhm. inakhazikitsidwa monga ngati bungwe la chinsinsi mu 1776 ku Bava- Bavaria ndi Adam Weishaupt amene anali profesa wa malamulo ku yunivesiti ya uh, Ingolstadt ndipo mbuyomu anali Jesuit right? former Jesuit ndiye mbuyo anali Jesuit anaita kusiya nanano zolinga zake zinali ku ku da kuchotsa chikhristu ndikukhazikitsa chipembedzo chachani amalinga

ayikepo chipembedzo cha lingaliro eti mbiri sizongokamba zili mu Encyclopedia Britannica right? so England hmm? so not England sorry France right France uh, mfumu imene inali King Louis ndipo bambo ake anali ataluza nkhondo ndi Britain ndiye atatenga udindo anafuna abweze kuma anamenya amati proxy war USA imafuna freedom kuchoka kwa Britain e, France inayamba kupereka ndalama ndi kuyamba kuthandizira makoloni a USA kuti apeze ufulu wachani wa Britain pachifukwa chimenechi zinasiya France ndi ngongole zambiri

first estate ndi anthu amene amadyerera ndalama yonse amene amatchedwa akubanja la chifumu Mm. amati malume ndi first estate nanga lume amene ndi panali second estate ah, imene inali anthu achipembedzo paja nthawi imene panali mpingo umodzi achipembedzo chikumusira basi so anthu onse achipembedzo um, ansembe macardinals mabishop chama anali mu second estate anali pochitira kuwe ndi panali gulu lachitatu third estate anthu amene anali alimi amene agwira ntchito zosiyana ndi mabizinesi uno ndi anali third estate anthu amene tikatenga anthu atatu onsewa amene alipira msonkho yayikulu kwambiri anakhala chani a third estate Mwaona? They also anali ndi ma representatives mu National Assembly. Mhm. Eti? Komano zimachitika zona no first ndi second estate imatha kuvotera chimozi. Third estate imakanika kuvotera ifati ma representative na uchira. Huh? so meta choncho ndi pachifukwa cha zimenezizi panali kusagwirizana ndiye anthu a third estate ma representatives awo anatuluka mu national assembly ndi king louis anangoseka chiseko pa ndakukumana kuti azakumanenso kena king louis anazati "Ah, 30 nda- ndaseka ya national assembly tigwirizana mwina agwirizane muti Mm. ndi third estate ija pakumapeto anati akuluakulu zine zachi then tikakumane patokha Mm. anakakumana mu tennis court ate mumasewera tennis Mm. ndikuzisankha okha kuti ndi azisuku ife tili nayo national assembly yathu yona achitika madini ku france kufikira kuti anthu anaukira anapita ku bastille ngati ku prison eh? ndikukaphwasula kumeneko ndipo anamasula andende amene analiko anthu ochepa sanafikisofi right pamene ana- anatenga mifuti yonse kunali zida zambiri anazika zonse ndiye kunachitika french revolution now chimene chikuwasogoza anthu ndi zolembera za ana Voltaire Mm. ndi video anthu anatopa ndi ulamuliro wachani wa mafumu Ndi- komanso anatopanso ndi ulamuliro wachani wa ansembe ao mulungu so anatopa ndi mavuto chakudya chimasowa mu france azisogoleri amadyerera achipembedzo komanso adziko ngati zinawanyasa right kuona kuti akusaukitsa ndiye ataukira anathuta zigolero same imezana chithesa mafumu ndi akazi ake athonso olumizanaphi ndi anakhuza makomani makomawira akumusabisa Mama, kumi. so declaration of the rights of man anena kuti so anakhoma ma human rights ngati pa magome awiri kuonesa kuti mulungu tatani tilibe naye ntchito pano pano tikugwiritsa ntchito chani nzeru nzeru zathu zathu Mm. munthu ali ndi maufulu wake that's why tikamakamba za maufulu nthawi zonse zimasusana ndi chani ndi baibulo baibulo mwina tinaona kuseko ma videos obwera kuno ana ali ndi ufulu wokuti atha

ngati lamulo cha moyo wa mzimu Mm. mwa yesu khristu so tikabatira tsopano kulandira moyo weniweni Mm. right so anthuwa tikuona anthu ano akukana ngakhale ndani Mungu.
akukana chimenechi Mm. malo mwake akuika chani Mahima. Mala- Malamulo awa. Mm.
right so tikamona french revolution inakaka kwambiri zaka zimenezi 1789 mpaka 1799 mpaka 10

ni magoals ayo zokudza ayo right so ndithu kunachitika ndithu nkhondo pa baibulo fati mabaibulo onse anaotchedwa mm. mizinda ina tenseri mm. ansembe achikatolika onse anaphedwa ena ana mm. so tikaona zotsatira za uh, French Revolution tiyeni tiwerengeni kaye mu buku limeneli blackwoods magazine november 1870 chaka cha 1870 komanso Great Controversy page 269 papa zikupezeka mabuku aliyonse akunena kuti france ndi mu ngati um, mbiri ya dziko ngati mzinda wokhawo umene kudzera mu malamulo a parliament yawo na ingizatu Mm. ndipo anthu onse okhala mmenemo ndipo anthu onse mwangati amuna ndi akazi anavina kusangalala Mm. so anachita kulengeza ku parliament mulungu kuchani Kulibe. ndipo anthu onse anatani Anasangala. anasangalala koma zotsatira zinazo kuti mu 1793 kupembedza kwa mulungu wa malingaliro kunayambika ndipo kunali chipembedzo Mm. mozi Ndicho. so chipembedzo kupembedza mulungu wa malingaliro kunali ngati ziyawo masa kupembedzanso mulungu wina aliyense Mm. machinena mulungu amapanga matcheni Mm. so kupasuka kwa mabanja kunaloledwa ndiponso anayikona Mm. ndipo amayika kamazati zichitika

unaona tsana zoto masiku 7 aja ndikuchotsa the bible ndi kuika masiku 10 Mm. ndipo tsopano pamwezi pamakhala mawiki atatu pachiteni makhala ngati tsiku lija lotukwana komanso Right? nali ndithu pitidwa mwazi unakhetsedwa konsekonse Mm. ndipo

zakhala zikugwira ntchito ndithu ere ndipo zimenezi zinaonekera mu french revolution ndipo zakhala ndithu zinthu zimene zikuchitika mu kuukira konse kumene kumachitika zimenezo ndipo panopa tikamaona zonse zikuchitikazi makamaka asi pansi europe ndi ku america ndipo ndi zimene zagwiranso achirussia so the winston churchill anazindikira kuti french revolution inali conspiracy Mm. ngati kuti zinthu zochitika kuti kuseri mwezi mmaonekera ndi zina maona zimene zinapangisa ndi zochitika mjani so uyu ndi winston churchill ndi prime minister athawazindikira kuti chinaiti chanseri chinatani chinachitika sife tikunene komanso president wa america woodrow wilson naye president mu 1913 mpaka 1921 anena kuti no eh, anthu amene ali akulu makamaka mu usa ah, mu manufacture ah, mu business amawopa chinthu china yake akudziwa kuti pali mphamvu pena pake imene imagwira ntchito mobisika imene inalukika bwino kwambiri mwakuti samafunika kuyankhula kwambiri mmene akutsutsana Mm. so anazindikira kuti pali mphamvu imene ikugwira pansipansi Mm. Jam. Right? So ndi JF Kennedy anachita kumuwombera anafa. So analemba nafa. Nso press. Even mu 61 anena kuti pakuti ifeyo ndi otsutsidwa ndi conspiracy. Mm. imeneyi mu- mumakhala ndithu ana ikulu ndiyona kuti imabisa covert means Ima- imagwiritsa ntchito kubisa njira zake kuti makisanano iyo itchuke imagwira ntchito um, mopanga infiltrate ngati kukujoyinani malo moti mumenye nkhondo mmene right? imagwira ntchito mwapansipansi malo moti mukusankha imagwira ntchito mokuopseza malo moti anthu akuti sankha imakhala ikugwiritsa ntchito maguerrillas pamene ma armies ndi system imene yakhala ndithu ikudya resources za amayiko ikupanga ndithu zolukika bwino mashini imene amagwiritsa ntchito ulamuliro nzeru ma army chuma basi science Mm. ndi ndale Mm. chitachitazana inde so ndithu anthu asawafotokoza chimodzimodzi amazindikira kuti pali china chake chachikulu kuposa kuposa ife nthawi ndi mapezi so tikamakamba za maweapons of mass destruction Mm. adako ndiyo amafuna kuchosa chikhristu ndikubweza zanya nzeru so tikamakamba za french revolution zilipo kuti inatha Mm. koma zotsatira za ku france Mm. France ili nazo mpaka liti lero and zimafuna kupanga attack ndani a Mulungu Mm. kuchosa mawu a ndani a mulungu

amene amayamba france Mm. so ngakhale zi- tinaona french revolution inachitika kale komano tikaona zaka zimene 1958 1948 1960 2000 france ndi imene imakonza ma rights mwamba ndi dziko lonse limatha tsanzira masana so france ingati pachani patsogolo Mm. so titha kuona bwino kuti chithunzi chichi

ndi kufanana kwa anthu onse komanso anthu azitha kulemba zimene akufuna kutsata ndi amafunanso constitution imene inga ingakomere aliyense right so titha kuona kuti tikamakamba za ma french people inatibweretsera chikulipa human ma rights mm, maufulu zimene zinthu anati maufulu amene anafunika no asutsane ndi malamulo angati izi nzomvetsa chisoni chikhristu chizipanga champion ku anthu ogonana okhaokha right so takuona zonsezi sipo so i don't know uh, french revolution isanabwere sodomy amuna kugonana okhaokha Mm. unali Mlandu. mlandu Mm.

ndimafuna tingowerenga iyi Mm. iyi ndi ndi the human beast ndi kalata ya psychology Mhm. ndamva kuti ya why atheism mu university nde analemba zimenezi munthu anaphunzira kwambiri phd Mm. nigel barber chaka cha 2010 Mm. kodi ndi chifukwa chani kusakhulupirira mulungu izi munthu amene sakhulupirira Mm. pena munthu amene sakhulupirira mulungu kusakhulupirira mulungu kutenga malo ache nde akupereka zitsanzo nanano anthu amene sakhulupirira mulungu amakhala kwambiri m'mayiko amene ali ndi chuma chochuluka makamaka europe pamene mayiko amene si ochita bwino kumapezeka kuti kulibeko anthu amene sakhulupirira Ama- anthu osamakhulupirira mulungu Mm. Mukuona pamenepe? so akuti kusakhulupirira mulungu ni chimene chili kwa anthu otsogola Mm. Mhm. ni chifukwa chani anthu otsogola akukamba otsogola sakhulupirira kwambiri ochenjera tikaona ana ati no tikayamba kuona atheism dziko lino lapansi pamakhala ndithu zinthu zimene timaziona pattern ilipo Mm. pamene tikamaona ku africa makamaka sub-sahara kulibeko izizo Mm. right ati kukhulupirira mulungu kumayamba kutsika makamaka maiko amene alonso Mm. and ku europe maka- ma- maiko ngati sweden of which 64 percent sakhulupirira mulungu denmark 48 percent sikhulupirira mulungu france 44 percent sikhulupirira mulungu germany 42 percent sikhulupirira mulungu mosemphana ndipo kaona ku sub-sahara anthu osakhulupirira mulungu ali 1% yokha sub-sahara africa Mm. ya kuti muona pali ndi two pattern maiko ochita bwino sakhulupirira mulungu maiko osachita bwino akhulupirira chani Mm, almost aliens.
then aona kuno tikamaona pamenepapa eti sayansi imatha kutifotokozera ife komanso imatha kusinthanso chidiki pamene akuti chipembedzo chimakhala ngati na imene imagwiritsa ntchito kuti isogolere apo Mm. Ah? so apaona pano anthu amene sakhulupirira mulungu kawirikawiri amaona akhala anthu amene apita ku college Mm. zi amakhala m'mizi ere Mm. maso

Alright? so so amakhalanso ali mchimozimozi nalowedza afuna aonetsere kuti mpira ndi mpingo ndizosiyana anthu a mpira ndizosukula ngati matimu onse abwino a mpira awo anthu amanena mwana ndi akuti ndi akuti akuti england england europe Mm. bafika kuno kuti timu ya mpira abwino ayi fatima sadawambiriyani pakunja Chimene. pamwako ndimafuna ninene kuti ah, mbali yayikulu afuna angoonetsa kunena kuti chipembedzo kukhala munthu wokhulupirira mulungu ndi kusakhala munthu- kukhala munthu wosakhulupirira mulungu ndizothekanso kukhala munthu moyo wa mtambasale bwinobwino chifukwa chilichonse chomwe munthu amene amakhulupirira mulungu Yeah. zonse amakapeza kwa mulungu iye munthu atha kuzipezanso bwinobwino pachani Dziko. padziko pansi pano So, I don't know. Be science. Yeah?
Mm. Be science. Ati atipatsa zinthu. So,

ndipo sanamuyamika koma anakhala opanda pake opanda pake m'maganizo awo ndipo una, uh, unada mtima wawo wopulukira 22 pakunena kuti ali anzeru anapusa 23 nasandutsa ulemerero wa mulungu wosaonongeka naufanizitsa ndi chifanizo cha munthu woonongeka ndi cha mbalame ndi cha nyama zoyendayenda ndi cha zokwawa mm.
Mhm. So, um, ndabva kuseko tona nawo kuti no anthuwa akuziwa ati ndi anzeru kaya akuphunzira Mm. ali ndi ndalama right Mm. mulunguso alibe chani alibe ntchito Alibe ngati ntchito. munaone Mm. pano pakunena kuti ali ndi anzeru akusanduka otani opusa anditiona masirizi enawa zopusa zimene anthu akuchita and Mm. pamene nzomvetsa chisoni Mm. right Mm. Nzo- so mulungu akwasiya anthu so chimene anthu ophunzira amatani ndimafuna tione um, zimene zimachitika Mm. mwa iwo amenewa okay tikamapanga series tikafika kuona kuti mamuna ndani mkazi ndani muona zomvetsa chisoni Mm. now tingomvetsera

so mwana uja atamva kuti ndi chinyama kupita ku sukulu kudzakufunsa funso mwana ati sungammenye sungaduse ati basi mmene ndi zimene alili amationa pompo ati anthu ndi akuluakulu koma ana ati iwo ati ndi zinyama Ah. za serious zija and kungoyankhula basi ukutha kumangidwa actually Mm. right

so uyu ndi Matt Walsh Mm. ndi ama- amakumana ndi amene awawa ndikukhala nawo Fusa nawo. Mm.
Yeah.
So,
Pray. so,
ika- instead of okay. so video tinaona ija ndiya zimene zichitika ku america so kuja zimayenda mamuna uja ndi transsexual then iyeyo anabadwa akuoneka mzimayi mwana anabadwa ngati wamuna Zibambo. anabadwa wamuna nachosa anayikisa mabere ndikuti mwina sanayikitse zipaloso Basi, mm, right Mm. so ati ndi therian iyeyo ndi wa queer mm. ndikuti amakhala ngati wolf now

right so tikamakamba za atheism kodi zotsatira mu society ndi zotani kwa anthu amene amakana kuti mulungu alipo chotsatira chimakhala right so tingoona za education maphunziro Mm. amaphunzira kuti kuli evolution Mm. so munthu sanachokere kulengedwa koma munthu anachokera kupanda kanthu kunayamba Mm. dzimadzi kena kuziphaza zinasanduka nyani chani Mm. basi mwanjira ina anthu anachokera kwa anyani Mm. right kulibeko chilengedwe Mm. nkhani ya chani ya thanzi Thanzi. pamakhalanso kuti no tagwiritsa ntchito mankhwala kuti no amene sakuyenera munthu Mm. tionanso even mankhwala amene amapatsa ana ndi iwo anabadwa amuna amene ati iyayi ndi anthu aakazi amapatsa mankhwala ona akuno ndiyayilipo Mm. chifukwa kuti mankhwala amenewo amapatsa anthu amene mwina amakonda kugwiririra ana ndi ma sex offenders eh? Mm. ndi amapanga castrate apa ndi Mm. amapatsa ana kuti apange block puberty Mm. legal standards atheism kupanga malamulo a dziko imapanga dominated atheism Mm. now mukaona nkhani yogonana amuna okhaokha amene amapanga push kwambiri anthu amene sakhulupirira Mm. kuti amakhala kukana so yani bible Mm. ma sociological standard makamaka kulera ana kumakhala kosiyana nazo Mm. Ah, khalidwe makamaka kupanga abortion Mm. kugonana amuna okhaokha kupha munthu amene akuti kata imena ndi nthenda yoti no zimuzunza Mm. zonse zimabwera Mm. ani a mabanja imakhala no ogonana okhaokha amuna akazi zamabwino Mm. kulekana kwa banja komanso kutengana nthawi ino kumakhala limodzi Mm. izi zimakhala chifukwa no mulungu mulibemo komanso mu society ani imakhala no kulemera basi Mm. zoti no alemera bwanje alibe nazo ntchito so ngakhale no mulungu mulibemo philosophy imene imadziwika Mm. right so tikamaona maiko amene anavomera mchitidwe wokwatirana amuna kapena akazi okhaokha maiko amenewa ndi argentina belgium brazil canada denmark england wales finland france iceland ireland luxembourg netherlands new zealand norway portugal scotland spain south africa sweden united states and uruguay so maiko a pa nthawi imeneyi ndi amene anayikira kuti Mm. atavomereza so aibu ambiri ena ndi awa china adora australia austria chile croatia cyprus czech republic ecuador estonia germany greece hungary italy japan uh, malta slovenia switzerland taiwan northern ireland jersey gibraltar right so ikamaona by 2015 maiko muli redimu ndimene ana mwangaonanga malayo amenewa Mm. kuganitsa so maiko ambiri amene anakaniza homosexuality mutha kuona kuti europe yonse inavomera Mm. north america yonse ndeti canada canada ndiye kuli malamulo okhwima Mm. europe mexico kumunsiko achina argentina german Mm. brazil Brazil. anavomera right kumene ku africa mutha kuona kuti no maiko achikuyalaya Mm. anakana south africa inavomera madagascar australia anavomera Mm. europe so kwambiri ndi middle east maiko amene ali ndi chipembedzo Mm. chisilamu na kristu Mm. russia so inakana Mm. so taona mapu imene imene momwe red ndi anthu amene akukana anati no dziko lonse anthu asanachitenga Mm. total amene kuchipisiza so akuona ndithu Ba- so kufuna tione kuti ma- tikamakamba za homosexuality movement imene yayenda mukutani so tingoona zinthu zina so ireland eh? Mm. 2013 and ireland inapanga referendum Ere? mm. kuti position yawo zilola mchitidwe wa homosexual mm. 2013 so tikamaona uh, france yeah, 20 ya 2013 inavomereza mchitidwe wa amuna kugonana okhaokha mm. umeona mzimayi ni ni mwamuna mwamuna ake ni mkaziso right pamene umeona new zealand ndeferi new zealand nakhala dziko layambirira ku asia yete pacific kuvomereza ile brand zinganatu kukwatira kuno Mm. ku south africa azibambo awiri 2013

zimakhala kwa anthu okwatira okha ngati kugula nyumba limodzi chani kuika katundu mmaina anu yeah? Mm. yeah so obama ndi amene anapusha kwambiri so even uyu nani bill clinton Clinton. anaiso mbali yoti no amafuna kuti no uh, court kumene izi zimenezi right so mm, ndi amene senator rob portman ananena kuti no ali ndi mwana wake amene ali wagay

pamene 2013 anavomerezanso chani magay amene so tsano ana ambiri ku america anayamba kupanga sapoti chani ma boy scouts anachosa ban 2013 ya ma open gay youth members so ma boy scouts mwaziona amene amaoneka um, amapita mwina kupita kutchire kukapanga kampu chani akamaliza amabwerakonso now zinganatu kukampuko mwatenge anadasikana kunye mukampu

dziko lapansi dziko mano anthu amene anayitenga kuti ndi yawo yoimira lgbt so us ambassador to denmark ambassador wa usa ku denmark gay ana abwenzi ake umeona so 77 pastors anagwirizana ndi chani okay gay so
amene anali akuti aku australia Australia. so nkhani ya magay inayamba kukula tinaona kumeneko akuti mbusa ali ali ali munthu aku- akufunsira ukwati mwamuna wake mpingo wa texas methodist Mm. church pali anthu onse anadzuka kuombera mkucha Mm. mchechi imene ah lemirembo mkulu uyu ananinyasa kwambiri zimene anayankhula 2013 aliya busa anati no yesu akufunika kuvomereza kuti no anali wolakwisa pa nkhani ya ukwati wa amuna kukhala ase paja yesu adachita kufotokoza kuti no pachiyambi panali mwamuna ndi ndani zimene wayika pamodzi mulungu asanayi asalekanise Mm. Matthew 9. so yesu anasusiratu Mm. so ati yesu akufuza wamkulu desmond tutu waku south africa Mm. pamene simzana ati ati atha kusankha kuti apite ku gahena kuposa kuti azipembeza mulungu amene amadana ndi magay ona so atiyeyo akuti ufulu umene akumenyera magay zimodzi mwa zimene ma South Africa amamenyera mu boma lawo samukawa apatayi Mm. twenty thirteen can you imagine munthu amanena zimenezi ndi bishop Bishop. archbishop sanani so ndiziyati manene zinthu zimayamba ndi women's ordination Mm. ndikubwera kucha Mm. so church ku netherlands inadzipereka yokha kuti ino ikhale malo amtendere Mm.

dziko lo- lotukuka pa dziko lapansi chenicheni pa mtima pawo ayi awere right Okay. so uk prime minister david cameron ana amafuna kuti no akufuna kuti no anthu okay akufuna apange export kapena ah, uk prime minister amafuna kuti no dziko lonse lapansi liganizenso kachiwiri nkhani yawo Mm. panjira ena nkhani ya magay Mm. UK Prime Minister enye maji na hivyo so kuna so ati ma- i- David Cameron amtamina naye Prime Minister UK ati maiko amene amapanga ban homosexuality ndipo iyo pezoti atha kutaya aid imene timapasa Mm. I mean, so ti- ti- ti- tidula edi kwa anthu ana azifa azimayi azifa anthu afe chifukwa cha magay arv ayi saziperekanso Mm. actually ti- tifika pamene kuti kamakamba za mbiri ya ku africa anafika kuti no maiko amene atingochotsera ma arv banja kwawo afe kufika avomere chani magay can you imagine Eh, anachita kufika pamenepo Eh, right so obama ana amafuna anabwino afotokozere ndithu nabwino pali ma ambassadors a ma homosexual five amene anali ma ambassador a america kumene Mm. Mm. so ati obama nthawi ya obama anayamba kupanga zoti no maho- ma activists ama Mm. homosexual amapanga train ma activists ena kuzikusira Mm. right so us embassy inayamba kupanga push gay pride ngamene mali kumayo nokuli embassy ya america Mm. ku embassy kuzichitika gay pride azipanganso ma celebration ama gay Ah. so even queen wa ku us anapanga sign Okay. down gay pride law.

iwe ukangoyankhula kuti iyayi baibulo imaletsa zimenezo iwe ndi homophobic basi Homophobic, yeah. iwe ndi woyipa kwambiri Dana ndi munthu umadana zako ndi anthu ife oti no amagonana amuna okhawo yankhula amene basi ntchito inathera pati Eh, right so nkhani ndi yayikulu kwambiri so disciplined by so panali anthu ena amalalika okay but yeah the B- bc uh, 2004 eh? the bc supreme court inanena kuti no ma student a bc college of teachers anali ndithu ndi ufulu Mm. kuti a- apange suspend s- of high school komanso student coun council Mm. peace camp kwa mwezi umodzi Mm. osalipira chifukwa cha makalata amene analemba mu newspaper kutsutsana ndi homosexuality so ineyo ngati amene ndapangiramu apapano Mm. nditi ngati ndili pa ntchito ndiye ku ntchito kanga asandilipire Mm. andipange suspend chifukwa ndapanga video imeneyi yo- yopanga censor chani za homosexuality so ni nkhani yakuno atapita ku court a court aja anati ayi sanalakwise zikugwirizana bwanji so awanso um, ku hawaii ya ma lesbian so so zinachitika nchani zinachitika nzonakuno tendefe kuti panali wina ankagulitsa mafulawa Mm. ndi anthu anati ife tukwatana akazi okhaokha pafunika atipatse mafulawa pa Maluwa. decoration ndi anakana poti izi basi kuluza kupanganso Mm. Mm. so panali california anapanga ban gay conversion therapy center at legal battle so kuli malo ena amene

president ah, mu- ku sweden m'busa wa chipentekosto Ake Green anagamulidwa kutino akakhale mwezi umodzi Mm. mwezi chifukwa kutino ananena mu ulaliki komanso sikuti ananena kuti no ndi phalsa yonyasa kupita ku society Mm. ayi m'meneyo anangolalikira Mm. anati zomwe mukuyankhulazo ndi hate speech zili ngati kunoko munthu ayambe kunyoza achewa ndi anthu oyipa ndiye azikakhala Mm. kumpoto zimenezo ze kapena akhale kumwera nazoti atumbuka ndi oyipa ndiye kutino kuyankhula choncho mwanjirani zipangitsa kutino mtundu umodzi uukire mtundu wina Mm. imene timati hate speech Mm. Mm. ndizimene zinayambitsa nkhondo ku rwanda zija Mm. so Mm. apa kuti ukalankhula kungolalika against mchitidwe wogonana amuna okhaokha ndi mlandu Mm. mpaka kupita m'ndende so ndi nkhani zoti zikuchitika mmalo ku Malawi kuno sitimadziwa so uyu ndi adrian smith amene ada tsitsidwa ntchito anachotsa salary yake inadulidwa ndi 40 percent chifukwa chani ananena kutino maukwati ogonana amuna okhaokha kuwachitira ku church Mm. ndikutenga equality kuipititsa patali Mhm. now the thing is makosana awawa afuna zogonana amuna okhaokha atha kupita paja kukhoti kukawadalitsa kwa amene Madisi. madisi atha kupita kunevu Mm. na amafuna atenge zimenezi azikakamize nzeru mu Mpingo. mpingo which iwowo they know kuti no sukufuna zinthu sizoyenera kuchita so mkulu ameneyu zinavuta anachotsa anamtsitsa kungoyankhula zimenezi pa facebook Mm. anatsitsidwa kuntchito kwawo salari kudulanso 40 percent munthu anangolemba anangolemba pa facebook right pamene peter and Hazelmary Bull anagamulidwa kuti no alipire 3600 eri pana kuti no analola kuti ananena kuti no ku bnb bed and breakfast wawo Mhm. ananena kuti no anthu okhala amene ana- a- a- Ali okwatira Mm. atha kukhala mu double bed Mm. nde ngati osakwatira uzakhale mu double bed anapanga so 3600 pounds mutenge ndalama imene muipange times 2000 ja eh tapanga ndalama iyo tikaipanga ku makwacha ndi 7 million Mm. just because munthu abwera ku bed and breakfast kwanu muzatako ndinu okwatira kuzidi ayi okay basi mugona mu single Mm. yayi ndi pachibwenzi yayi ali mweyo mwasala kumane iweyo ndi ndi chikhristu chako Mm. so pano pa dziko lapansi lino Mm. Kwambiri. Unaona? So Lillian Ladele eh, anali uh, registrar council eh? Mm. ndipo ntchito yake inachosera pano mamanagers ake anamuuza kuti ambe kukhulupirira no ukwati pakati pa mwamuna mmodzi ndi mkazi mmodzi so chifukwa chikhulupiriro sadafuna kuchisintha ntchito yake inathera pati usati kuti lakuyankha kena kalikonse Ayi. koma ati iwe ukhulupirira zimenezozo akukakamiza how did you zikwathu pamene uyu dr angela mccaskill Mm. right so ndi deaf

yosusana magay mm. ave mm. beenie man anapempha koma mm. cho chino atino magay aja akapanga show ina amamusata mm. ndiye atayamba kuwaitana maorganizer zoti mukupanga promote munthu wa hate speech mm. mupanga munthawo mpaka mashows ake anayamba kumatseka mpaka anapangidwa kuti force iye apepese Yes. and pali rapper wina amati eminem ndi otchuka kwambiri Mm. Ah, kalekale amatha kupanga ma, ma, ma anthu ambiri kale nthawi yake amatha kumuyimba munthu oti ndi wa gay Mm. kunyoze Mm. na na na na naimba nyimbo ina yake Mm. na ananyoza wina wake ndi rap ndi wa gay nyata Mm. mpaka anapepesaso Mm. of which kale sizimatheka Zimatheka.

Only cool. Nyimbo zimene ndalemba chani? Kale kale.
Mm. Ndipo konda wina aliyense ndipo ndikupempha ano. So. Mm. Beenie Man Canada. Mm. Canada ndiye kulimba. Mungu pshari no. Homosexual agenda systems of religious freedom. So, tonalo ku Canada makamaka panopa wina akana atenga ma tracts. Mhm. Ungogawa atatu. Chama amunjata. Ende. mm. pali masosana ndi nkhani ya soja mm. right so uk mps ananamva um, mphunzitsi wa chikhristu mm. right amene anapatsidwa discipline chifukwa anakana kuwerenga buku lokhuza ma gays Okay. okay. apengeni kupasa ulene sindingafuna kuwerenga za- zachibwana mizozo ulekesoneve Eh. sindingafuna kuwerenga Mm. koma anampanga chani censure Mm. right so kula amene quebec anampanga fine munthu 12000 pounds ati no anapereka ma- ma- ma- macomments oonetsa kuti no Akunyoza anthu a- homosexual. Mm. komano kuona bwino bwino amakhala anthu ambiri amangolalika mm. right mm. so eish ndizovuta kwambiri right so uyu of course ana anayankhula kuti no ndi mafagot amene amakhala ngati mawu ovuta kwambiri eh? Mm. so anampanga right so canada high court inanena kuti no ma, ma tracts otsutsana ndi homosexual imeneyo ndi hate speech Mm. matracts iwo kwambiri ndi ngati matracts a mu bible Mm. right so french mayor amene anakana kuti no sangakwatitse ma homosexual akuti pali chiopsezo atha kukhala ku ndende Eh. uyu anamangidwa ma street preachers ku usa ngati mmene amamangidwa apo sola amatha nyumba mbuzi matombalaliye Mm. ku america so zimachitika amene Mm. yani nana anamanga kana nana no homosexuality yeah Chip. India homosexuality nayo inavumbuka 2018 so tikaona apapa amai anga ndi amai anga akwati mabuku a ana amene ona sissy the duckling kabakha kagay apa azimayi awiri akuti akukwatira ayini ana amuna mabuku a ana ona ati roommate wa bambo anga nditona ati apa ati mayi anga ndi bambo anga ukwati watha komano pali munthu watsopano nyumba ya bambo anga ndipo amagona limodzi asi buku la ana amene akuti kukhala wa gay ndi ndi mchitidwe wina wachikondi akuti bambo anga mm, amakhala chimnemuzi ndi frank oh ikumene silana zopita izizi wapasana malaulo and this is rooting out Mm, Christian. mm. and ibuku lija limakamba iti josh and just have three moms Hmm. zokha zokhazo now daddy and papa attacked that so daddy and papa again

atilekezere pamenepo Mm. but tipitiriza part tiona za mbiri ya part yes okay Mm. part four Eh, Mm. tiona za mbiri ya sexuality mind Mm. design motani Mm. kuti panopa ndi pakati pa legal battle Mm. amene akufuna aone ndi um, aneneyo kuyenda motani Eh. akumati yamikire chifukwa cha phunziro labwino linanso tinakhala nalo khulupirira mwatsatira makamaka mbiri ya homosexuality imeneyi kuchokera kalekale ma 1600 komanso taona za kagulu kamene kaka ka illuminati kuti kanakagwirabe ntchito yake wa- ku- kamagwira mwachinsinsi underground so taonanso kunja how um, nkhani imene ilili mpaka panopa and mmene yalowera mu society yathu mpaka m'mabuku ndi ana omwe so tiyamikire chifukwa cha phunziro limeneli uh, mulungu adalitse amen